kezi ife ị ka nọzi ebe a eme ka ebe ọ be frank mama ekwukwa m na m na frank ama m bi until ọ bịa ebe a gbaa nkwụ m gbaa akwụkwọ m na gịnị bụ na ị ya-eje be frank ee ị ya-eje be frank until o wele gị gbaa akwụkwọ gbaa nkwụ gị nna yị o ji m gbaa akwụkwọ tupu m na ya ebili ee Nneka ị ya-eje be Frank ma ọ bụrọ ya tụtụọ ngwongwo ị niile nọ n'ụlọ a kokoroko ụtụtụ ị pụgo n'ụlọ m ife a be di m jee be di gị nna gị asọ merụ mma mebe mama na gị na papa agbarọ akwụkwọ gị na ya wee bili bụ otu i si wee chọọ ọkwa mgbe nke unu anaghị eme ụdị ihe a kịta biko mama hapụ m n'aka ka m mee n'otu m na chi m si wee kpata biko hapụ m ị ma chụpụ m kwa na be nna m ihe a be nna m ihe hapụ nna anyị o ọ nneka amarọ m ife m mee na nneka achọrọ inyere onwe ya aka nneka ọ gịnị papa ike mama agwụgo nke gị agwụkwugo m m sị gị na ike ya agwụbeghị m ị ma na m na-asị asị kịta bụ oge ọ bụla ọ na-atakasị m na-abakasị m mba kedu ihe ọ gịnị ka m mere ya zaa m ajụ m jụrụ gị oh. gịnị bụ nsogbu
papa akwadochara m ije mitin ndị Mary League mama akpọọ m ebe a bido baba m mba na m jee kwakọrọ ngwongwo m niile jebe na be Frank kịta m mesikwa ngwongwo m jebe na be Frank ọ bịago gba nkwụ m ọ gbago akwụkwọ a na-eme ụdị ihe eme ihe na-ejezi be Frank i jesigo be Frank

Nneka! Nneka! Bịa! Nneka! Nya ihe nna ị kwu ka ị chọzi ịna-ege kịta ọkwa ya? Ka ngwa ọ bụ na ị gere ihe mụ bụ nne ị kwu mmemme ka ekpoli ya ọkụ na be anya bịa kedu afa ị isiọma gwabakwa ọyị ị nwaanyị dụbakwa ọyị ị nwaanyị ana m eche gị ka ị bata jee ka ị bata kedu ife ọzọ ọ gịnị na-ewe mama gị iwe n'ime nke biko
hapụ ya ka anyị jewe ebe anyị na-eje gwanụ m gịnị bụ nsogbu ya gịnị ka ị na-ajụrụ m kedu ihe ị na-ajụrụ m ee omume mama ọ ihe ọfụụ ebe ị nọ ị ma ka o si eme biko hapụ ya ka anyị jee ebe anyị na-eje anyị ejekwa late otito dịrị nị jesu ee biko nụ ụmụnne m n'ime kristi ee iwe ewena unu na anyị bidoro mitin a mgbe na-ekwesịrọ o nwere ife dapụtanụ anyị chụje ya ọ ya kpatara anyị ji na-ebidorọ ya n'oge ee eh, mana ka o si gbatakwuru mitin anyị nke taata anyị ama ndọta aka maka na okwu anyị nwere adịrọ ọtụtụ mana o nwere ofu nke anyị metụbara aka mgbe gara aga ọ bụ na oge adịrọzi anyị arapụ ya ọ bụ sọ nke ahụ ka anyị kwuo ee eh, nke ahụ bụ maka agbamakwụkwọ nwanne anyị nwaanyị bụ Nkechi ọ ka mma ka anyị tinye ya ọnụ ka onye ọbụla kwuo uche ya maka na ọ danyego n'aka ka anyị mara ka anyị ga-esi jee otito dịrị nụ Jesu ee eh, biko nụ keezi ka unu si wee yigharịzie mitin e kwesịrị ime tizie n'abalị a o nwezi onye unu gwa ee eh? anyị abịaga ebe a wee nọgide nọgide o nweghị onye anyị fụ ọzi ka anyị na-ana ka anyị pụzi n'ụzọ fụ sista Azụka o wee gwa anyị na unu tinyeziri ya n'abalị a biko unu chọọ ime ụdị ihe a unu agwanụ mmadụ nee ka unu si debe anyị ebe a two hours o nweghị onye anyị fụ ee jide nnọọ ụbọchị anyị niile ghasasịa biko nụ ka ụdị ihe a ghara imekwa mbọsị ọzọ otito dịrị nụ Jesu
otito dịrị nụ Jesu Nneka anyị ma na anyị mejọrọ unu ya ka m ji wee bido na mbido wee yọọ mgbaghara ka okwu a rapụ ịdọchi anyị aka klọk azụ ka anyị nwee ike ịkọ n'ubi onye anyị bịara biko nụ ka anyị tinye nụ ya bụ okwu ahụ n'ọnụ otito dịrị nụ Jesu Hmm. ee asị m ka m jụkwaa na Nkechi ma o tozukwara etozu sekretrị ka ị nene ma o nwe ụgwọ o ji anyị before anyị na-akwado nya bụ agbamakwụkwọ
otito dịrị nụ Jesu n'ime akwụkwọ anyị Nkechi tozuru na a ga-agara ya agbamakwụkwọ ee sekretrị biko asịkwana na mụ napụ gị okwu n'ọnụ ee achọrọ m ka m jụọ kedụkwanụ maka onyinye afọ ọma o kwere anyị na nkwa na ọ ga-enye anyị mgbe anyị gara ozi ọma asị m ka m ma ma o wetagobe ee o wetara ya o wetara ya tupu agaba eh, nzukọ aga ee ya ka m sị ka m malụ Ya sekretrị ife ị na-achọ ịgwa anyị bụ na Nkechi tozu. ee Nkechi tozu Ee, biko e nwere ihe m chọrọ ikwu. Ee, m kwuo. Otito dịrị nụ Jesu, biko tupu unu ekpokọta okwu a niile achọrọ m ka unu nebakene anya na kọnstitushọn anyị ka anyị malụ ma o tozukwala etozu anyị nwa ijelụ ya agbamakwụkwọ nya ka anyị jikwanụ wee mebe nya bụ iwu i sokwa mebe nya bụ iwu o nweghị onye anyị fụ wee mebe ya maka na a sị na nzukọ ọbụla na-enweghị iwu na-achị ha dị ka dị nnọọ ka tebụl na-enweghị eh, ụkwụ ee biko nụ achọrọ m ka unu jee na constitution a mepee peji 4 paragraf 8 ka unu nene ma Nkechi o tozukwara etozu anyị nwa bụ ndị Mary League ijere ya agbamakwụkwọ otito dịrị nụ Jesu na ndụ ebeebe Nneka biko ka ihe si gbatakwuru n'ebe a kịta i nee anya kịta ị fụ na ka anyị ra wee nọrọ ebe a o nwerọ onye ji akwụkwọ constitution o nwere onye ji akwụkwọ iwu anyị nne nke afụ enyero nsogbu o eji m nke m ee ọ dị ebe a ee sekretrị biko o mee ya i mepe peji 4 ị gụpụtala anyị paragraf 8 ka anyị makene ma o tozuru etozu dịka akwụkwọ konstitushọn anyị si wee dị na Page 4, paragraph 8. Ọ sị na o nwee onye otu anyị chọrọ ịgba akwụkwọ wee bute afọ ime na anyị agaghị ejere ya agbamakwụkwọ mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị jere ya agbamakwụkwọ anyị ga-ara ya nra o nye anyị 25,000 naira Woo!
chineke gọzie gị ngwa nenezienụ ọ na o tozuziri etozu mbanụ
ife konstitushọn anyị kwuru amaka eziokwu ka ọ bụ mana Nkechi ọ mara ụma wee tụta ime. Ọ nwụtara ya na mmiri. Ọ nwụtara ya na mmiri. Otuto dịrịnụ Jesu.
Na ndụ ebe ebe. Chialedi,
iwu bụ iwu. O nwere onye a fụ wee dee nya bụ iwu. Anyị nwa dee nya bụ iwu. And anyị ga-edebenata nya bụ iwu. Josephine, i lu i je gwa enyi gị nwaanyị bụ Nkechi. sị ya na iwu bụ na ọ ga-akwụ anyị 25,000 naira and ọ bụrụ na ọ kwụrọ nya bụ 25,000 naira o nwekwu onye n'ime anyị bụ ndị Mary League ọ ya-afụ ma gị onwe gị bụ Josephine i ye-ejekwa nya bụ wedin otuto dịrịnụ Jesu Josephine Chialedi iwu a bụ iwu anyị ncha nọkọtara ọnụ wee were aka anyị mee iwu a nwere onye a fụ wee mee ya bụ iwu mana ka m jụkwa a sị na Nkechi na ọ kpacharọ anya na afọ ime ghọlụ ya aghọ kpacharọ anya ọ ghọrọ ya aghọ e bulu ya ebulu buje ebe anwa o wee tụta ime ka ọ nne nwaanyị nọ na be di ya na-asị na afọ ime ghọlụ ya nwa agbọghọ a na-ekwukwa na afọ ime ghọlụ ya negodunụ ife unu na-eme aka ji unu na-eme otu a otuto dịrịnụ Jesu ife m na-agwa gị bụ na ọ kpachara anya wee tụta ime ka o mechue otu otu a iru otu ọ kpachakwala anya wee tụta ime ahụ ọ ga-akpachakwa anya nye anyị 25,000 ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị bịa anyị ewee jekwanụ kwanyere ugwu nye ya rait ya ee mana ọ bụrọ okwu a ka anyị ga-anọ ebe a bịa kwuo ebe isi mana ị sị ya na anyị zili Na ọ ga-enye anyị 25,000, ọ bụzịkwa na ọ jụ na ya ma-enye anyị 25,000 o nwere onye otu anyị ga-abịa onye ọbụla si n'azụ jee ma ngị nwa i jesịa ya ị pụta ị ga-enye anyị 25,000 ma ọ ị rapụrụ anyị otu a otito dịrịnụ Jesu na ndụ ebe ebe Ee, biko Chialedi, o nwere ife m chọrọ itinye n'okwu a. ya nọlụ anị o nwere ife i nwe ị na-etinye ka efe ime na-etinye agwago m unu onye ọbụla na-abịa mitin ya unu eyizina efe edele ihe n'ihu na ihe sekasị n'iru efe gị ibuli ya wee bịa ebe a unu na-egosikwa na unu bụ ndị otu Mary League emegodi ị gụọ ihe edere na efe gị ka ị ma na ị kwesịrị ịbịa wee bịa otu a biko ka ife ọzọ anyị nwee sekretarị gụpụtara anyị idesịghị ife niile nwee ide n'ife ngwa ndị gbakọ ego anyị detara

Negodi kaadị Tony. Eh? O mebero ofu ọnwa Tony ji wee jee mee ego nwa ya nwaanyị. Ya ka kaadị agbamakwụkwọ ya pụta. Ọ bụzi mụ nwa megolo ego nwaanyị kemgbe. Ya nọ na-esigharị ọnụ. Ego ka m ejiro. ụdị maka m adapụ kedu ife bụ iwe nwa udogwu dị ka m nwee filling stations ebe niile apụta na aghọtarọ ka ihe m ji isi kote nee Ebuka ọ mụọna nwa nke izizi nwunye dịkwa ime ọzọ neenụ toni ọkwa nwunye toni dị ime kịta ha na-eje ije gbaa akwụkwọ ọkwa nwunye toni dị ime ha na-eje ije gbaa akwụkwọ kedu ihe mere na nneka ama ngenata m ntị kee ihe mere na nneka ama nụnata ihe ma ihe m gwara ya

ifukwa anụ ihe ị na-amachasị sọ mma eh? chai ihe dị mma rukwaa m aka o nne ka ị si akwado agbamakwụkwọ eh, eh, mechie ọnụ gị ebe ahụ jide ya nnọọ ihe nakwa jide ya ebe ahụ onye iru abụọ
onye ọ mụ ka ị na-akpọ onye iru abụọ n'ụdị gịnịzi negodu n'onye ị chere m anụ ihe niile eji m nkọ erie na nzukọ ndị isi ikpeazụ enwe ee kịta ka o doo m anya na ịchọghị ka ndị Mary League bịa na agbamakwụkwọ m ị na-enwu m anya ọkụ na m na-agba akwụkwọ ọ kwa ya biko biko ihe a bụrụ egwu bụrụ njakịrị kwụsị ya kezi ka m mesi enwu gị anya ọkụ na ị na-achọ ịgba akwụkwọ negodu gị na egwu egwu mụ na gị na-abụ na egwu egwu i mere m kwụọ ndị otu anyị nra 25,000 naira eh? ị bịa ebe a nwụọ n'iji agwa m na mụ na gị na-egwu egwu mụ na gị na-abụ na-egwu egwu esi na ọmụma iji wee kwụọ nra 25,000 naira ọ ngụwa mee ọ na-abụ onye mee ngị nkechi ọ ngị na-ekwuzi ụdị okwu a ihe ọrụ iwu nzukọ anyị ee eh? ị na-esoro mebe iwu a nwa ị na ya dazi iwu i so wee mebe ihe a iwu nzukọ ka esi ka i si akọ ụdị akụkọ akwa ngwa na ya ka m gwa gị hmm? ị fụ ihe niile ị na-akọeri nkọeri ka ị na-akọeri mkpokọta okwu a niile bụ na ị na-ewu m anya ọkụ na nna m dị hmm? mana ka nke a dụ agụnụ ka ndị gọmfọ reverend fada mana nwa nwa ruo ebe a nwunye ijego ebe a wee kọtọsi ofe ihe gbasara azụ kọọ rubbish gbasara ebe a m dụọ gị ihe ga-adụ gị n'ọnụ anyị eh? ndụ oke fọrọ ndụ oge ihe ga-adụ gị na ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị biko kpọrọ chineke ah, ah. mmadụ kwa serious nkechi nkechi bịanụ ka anyị kpatọpụ na ya kpachago ee nkechi okwu a abụkwa obere ihe
anụgo m ife niile mere mana ị gharịpụrụ m rinne mụọ na ị gharịpụrụ negodu ugwu i nwelu dịka ode akwụkwọ ego ndị Mary League fa ncha ka ị kpụ n'anị a chọsizie nnọọ ọ bụrụ nkechi bụ nwa agbọghọ ga-atụrụ ime tupu ịgba akwụkwọ ifere ga-emegbu nkechi na ka m gwara agbamakwụkwọ a ọ ma agazi ka o si kwesị fada ewekwana iwe ka m jụkene gị ajụjụ kedụzi ihe dị iche na mmadụ dị ime tupu ọ gbaba akwụkwọ na mmadụ dị ime oge ọ gbasịrị akwụkwọ maka na ị sịkwa m kwuo onye m sikwa wee fụ ya afọ ime bụ afọ ime agbanyeghị oge o ji mee ma ọ ka o si mee ma ọ bụ n'ọnwa na afọ ime bụ afọ ime
nkechi gegodo onwe gị ntị ihe ị na-ekwu ifele ga-emegbu m aa fada kekwana ihe m mere onye ọjọọ na di m nyere m ihe m deweli ya nnali edozieli ya ọfụma nke ọ dịzi otu a ya gbazikwa anyị akwụkwọ ọ bụrụ ị ya agba anyị akwụkwọ ị gwa anyị n'oge anyị ewere n'oge chọọ ụlọ ụka ndị ọgbara ọfụụ a anyị ejee ha gbawa anyị akwụkwọ ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọkwa afọ ime a ị fụrụ m dị ọkwa na a na-eji ekwu okwu agbamakwụkwọ maka na di m sị na ọ bụrụ na m adịghị ime a na aya ha nwere ihe ọ na-ekwu na na ayara agba akwụkwọ nkechi i wee kwelụ mmekwa ozi awụrụ gị mmanụ n'onwe m ọ na ị mara na di dị ụkọ kịta
nkechi si ebe a pụọ maka na m ewere iwe bụọ gị ọnụ achọrọ m ịbụ ya ọnụ

ka ọ na fa kwere ekwe ka ọ bụ na fa bụ ufu yili efe atụrụ n'arụ kristi
fada biko iwe gị adịna ọkụ ị ma na ife a bụ okwu ụmụ nwaanyị biko ana m ayọ gị biko iwe gị adịna ọkụ biko biko ayịyọ ka m na-ayọ nkwa m na-ekwe gị bụ na ife a ama emezi ọzọ ụdị ife a ama emezi ọzọ biko
biko Tony ma ka m jụkene ya kedụzi ka i si daa ada bịa ka anyị naba naanị eh? ka ọ na ị marọ na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ
fada ị ma aghọtasịkwanụ ị ma aghọtakwanụ ee m chọ ime ka ị ma na awọ anaghị agbakwanụ ọsọ efifie na nkịtị tupu nwoke akpa ụdị agwa a ga-enwere ihe kpatara ya e nwekwalụ ihe mere ede ede ji wee bee nwii ah, Tony ị fụrọzi na ọ chukwu di nwere anyị ka ị na-amazi aka n'iru fada kee ka ị ga-esi na na-amazi chineke aka n'iru mụ na chineke arakwanụ mbanụnụnụ mbanụnụ ka a ga-esi ma chineke aka n'iru biko m ga-eme ka m bịa naba maka na mgbagharị riri m nne n'arụ ọtụtụ ebe ebe m ga-aga erika

ebi m n'ezi ọ a ya anọ n'ụnọ ị ya abịa n'ụnọ a nọ n'ụnọ wee kapịa ya bụ okwu ọnụ
Frank gị nnọọ ihe bi ha nwa a ga-ejerọta nnọọ n'ụnọ je kpaa anyị ama akpanwu ebe a ee ọ n'ezi ka m bi mba enwerọzi ụnọ hmm? ịbịakwa ife anyị na-ekwu mmadụ alaikọrọ oh, chefuzie na mụ na gị wụ nnu na mmanụ iwe ewena gị ngwa kemgbe ị chọ ka m um, ok ị ga-ama ụzọ bịa n'ụtụtụ hmm? ọ ga-awa ịkpasị anya gị ife ka m nwa jebe shop hmm? n'ife m kwu ife a na-ekwu onye tinye shuga n'ọnụ ọ bụpụ mara na ọ na-eme gị otu a obi aṅụrị a na-akpa m na-egolizi hmm. onye ego m ị ma na ị dị m too much kajara akaja gawa gawa gị ebe ka ị kwadosizi otu a eje n'isi ụtụtụ mama achọrọ m ije fụ frank frank ee mama ọ fụ m mbọsị a n'ụzọ sị na ọ m bịa fụ ya na o nwe ihe ọ chọrọ m ya akpa nne o kwesịrị na ị ya na-akọwasịlụnụ m ife niile anọ eh? frank ọrọzi di ka ọ bụ Hmm, nne kezi akpa i bu eje akpa kwa kezi ihe m eji akpa eme ọ kwa ihe ọ sị m ka m na ya kpa achọrọ m m jebe ahụ anyị kpacha nnọọ ihe ọ bụla ọ bụ ya ka ọ chọrọ ka anyị kpa m natabakwa Ai,
nneka kwesịrị na unu kpagide n'ihe unu chọ ịkpa kpasịanụ ịnọ ezi anụ ya na ọ bụrụgodu o fee izu ụka anọ ọ ka e si eme mama biko ihe a ka bụ ụzọ ụtụtụ i jina nnọọ okwu gị a bịa ka m gbaru jebe ị ma na ọ na-apụba afịa n'oge before hapụ m jebe ama m na i lu ị manụ ife ị ya-eme nụ ihe dịka gịnị ọ bụrọ nwaanyị ka ị bụ hmm? i lu ebe a ife ọ bụla ọ chọ i nye ya
ihe ọ bụla ọ chọrọ ya dịkwa ka gịnị ka m ma enye ya mama nneka ị na-abụzi nwaanyị ife ọ bụla nneka mụ nneka mụ ahụ ọmalịcha nwa m nne akwụkwọ na nna anyị o Ọ? ị na-eme n'otu a na-ese nụnụ ọ tọgbuo m kịta ka ị ghọta nụnụ ị ghọtabago nne ngwanụ o awụkwana ma ọ ma ị na-anị o nne m oke ada m Nneka nwa m ọ bụ na isi otu emesi nsa anya ya na-ese nụ ọkada afụgolu nke ada nke a dị makwara mma o tego eri nke chi nke ada o tego eri nke tinye gị kaadị
ị ma na kaadị a tupu ndị ebie kaadị a uduga ya na m ebugo ụzọ mechaa ihe dị n'isi gị tupu ndị ahụ ya na ya ebie kaadị a hmm? abalị one ka ọ ga-afọ kịta ha mee I do ana m ajụ gị abalị ole ka ọ ga-afọ ha eme I do ehe gịnị jikwa anyịnwa ime I do nke anyị ngụ nụ mụ ya ngụ kee ka o si bụzi m e pretend kwana e pretend kwana emechọsị emekwana nnọọ ka ị me ka ọ na ị maha ị maha ife ị na-eme e pretend kwana maka nke a ya-akpọte agụ na-alaha ụla e pretend kwana
ma chekwalụ ka m jụọ gị Frank o si gị n'obi pụta na mụ na gị ga-ebi ka di na nwunye biko zakene m ajụjụ a gwa m eziokwu o si gị n'obi ajụjụ nke a sizi ebe gịnị ka m ma-eji wee jụ ee eh? gịnị ka m ma-eji jụ gị oge ọbụla m bịa nnọọ n'ụlọ anụnwa otu anyị ga na-ese okwu akọ ọnụ ofu ịdị ime tupu agba akwụkwọ anụnwa ee eh? ọ maka na Tony na Ebuka mere ya nwunye ha tupu ha anụọ ha ọ ya ka o jiri ka ị ga-eme m ya m ma-ekwenụnụ ị ma na m ma-ekwenụ hei ọ bụrụ ọgwụ ọ ma-ele ọkwa ofu okwu a oge ọbụla mma ya o tiri m mkpu si n'ebe a o tiri m mkpu si n'ebe a ama m nna aba akpara ya akpa biko achọghịkwa m o achọghọ m ya mana cheru ị ma na obi m na-agwa m na i nweghị ofu mkpụrụ ịfụnanya ebe m nọ eziokwu m niile ma love nwụrụ anwụ enwe dị ịbụ gị na-achụchakwụzi m eziokwu nke nwụrụ anwụ na ọ dịghọ nke nwụrụ anwụ adịghọ ihe etinyecha mara na nke dị ndụ na enwe m love dị ndụ anya ka ngwa aha m ekwu ife a eh? aha m ekwu ife a ka anyị bịa were nwewe nsogbu ị fụrụ okwu a kịta aha m ekwu achọ m ka ị ghọta m maka ị ghọta m ee eh? ị fụ ụdị ulu ọ ya-abalụ gị ma ị ghọta m mana ị ha aghọta m before ị mara ihe a na-eme na afọ nwunye ya biko eji m Chukwu yọ gị achọghịzi m ịkọ akụkọ ọzọ achọghị m ịkọ ya ọzọ ọ bụ nnọọ ihe a ka i ji kpọta m ebe a ka m si ilo naba ọ bụkwa na e nwe ihe bara uru ị chọrọ ịgwa m i kwuo ka m nụ aa gịnị bụdị nke a ọ sọ ngụwa bụ onye izizi megolo ego n'isi nwaanyị ee ọ ngụwa bụ onye izizi aa biko akọchikwana m ntị jidie nnọọ jidie ọ bụ na ị chọ ọzọ ịnụ i kwuo ị chọkwụzi ịnụ ị hapụ ọ bụkwa ma ime adị m adị

ọ gịnị na-eme mama amarọ m arụ niile na-egbucha m mgbu ana m afụchado ụzọ ajụ ajụ na-ebu gị ị na-agbọkwa agbọ chineke imeela imeela imeela
mama gịnị na-atọ gị a sị gị na ahụ na-egbu m mgbu ana m enwedo ahụ ọkụ ị na-agba egwu nye ị chọrọ ka m nwụọ ọkwa ya chineke biko nala ekene ndewo onye nwe m nne e, e, e, kedu mgbe ị fụrụ nsọ gị o mere two days m fụ nsọ m ama m na asị ka ị na-asịlụ m kama ị ya-agwa m na i mego ihe a ị na-ezolu m ya ụmụaka kịta ee eh? nne ị ya-eje kwadota o ka i je ụnọ ọgwụ ka ị fụ dọkịta o nne dọkịta kwa mama gị nke na-afụ anụ dọkịta
nne ọ ka o si adị ọ ka nke izizi si adị ozugbo ozugbo bụzi na ndụ onwe m kwanụ ka ọ dị mma nne ama m ndo ndo ndo nwa ndo onye ọlụ ebube na imeela ana m asị gị na imeela nna m bụ onye ọlụ ebube na imeela jizọs ana m asị gị na imeela papa

Nneka bịa ebe a. Nneka gị bụ nwatakịrị ee ị dịchasị wicked afọ ọsachachachasị alụ gị mmiri. Ya obi aṅụrị niile na-eme m n'ụtụtụ a egwu niile m gbakọba n'ụtụtụ a oge ị na-ebe na ị na-agbọ agbọ ya ka i welu fa niile wụọ n'ana Nneka. Mama gịnị ka m mekwa gị ọzọ kịta? gịnị na-ewe gị ọ na m so gị jee ụlọ ọgwụ dịrị ndụ nata ya na-ewe gị iwe ị chọbu ka m je ebe ahụ nwụọ ọkwa ya ya mee ka m mee ife ọjọọ wee mụọ gị ya ọ bụrọ ime ka ị dị ọ bụrọ ime ka ị dị i wee mee mụ anwụ wee chalụ mụ wee si ebe a wee jebe ụlọ ọgwụ chalụ mụ nata ọ bụrụ na m ma na arụ ọkụ nkịtị aka m ewere 20 naira nye gị i je na kemist n'ụlọ ebe enu gote ọgwụ

abatakwa m n'abalị o lu nnọọ n'ụtụtụ a m sị ka m gagharịa ka m bịa fụchanụ unu wee sị ee ka m wetara unu ife ọgọ m nwoke na nwa m nwaanyị nyere na sọsọ m aya erie ka m bịa keelu unu nke a rice mụ nwesị ọ ka na-abịa
daalụ ya na ncha iri di ya nwaanyị ibe m daalụ o mụ nwesị ihe niile a ọ gị nwe nnọọ fa ncha niile ife ndị a niile ị fụrụ eweta asị m nnọọ ka m webiri bịa nye gị nnọọ ị bịazia n'ụlọ i were anya gị gbalụ onwe gị krismas ife ebunyere m ka nkụ akpa rice akpa nnu ncha tomato ife niile n'akpa n'akpa abada nke bụ tii ebunye m mma aṅụgide nnọọ tii anụ arụ a wee gwụ maazị a ya asịkwa m debalụfa mma ngwanụ ka m jee fụ ndị ọzọ ngwanụ o daalụ sọ daalụ ya mụnwa bụ Amarachi ka a na-amanyezi rice amanye Nneka i jesịa natakwudo m n'ụlọ ana m eche

Kedu ihe i ji rice eme? Achọrọ m iri eri agụụ na-agụ. Iri gịnị? Rice nke a? Chukwu aya ekwe ife ọjọọ. Kedu otu ị ma rice a si wee luo ebe a? Mama,

ọ bụ eziokwu na i buru eh, rice dị ọkụ wụọ nneka rice ọ chọrọ iri eri ma amaghị ebe o si wee bute ihe ọ gwa gị ee eh, ọ ihe a ọ gwa m amara m nneka a ga-atụ asị amara m ị ga-emenwu ya mm. ka m jegana kee ụdị nwaanyị gịwa bụ n'ụlọ kee ụdị nne ị bụ n'ụlọ a Eh? Oh, maka na nwatakịrị ekweta na atụmatụ ọjọọ niile ị na-atụ n'ụlọ a ya ka i ji chọọ ịla ndụ ya n'iyi eh?
ọ ihe a bụ nzube gị ka ofu mkpụrụ nwaanyị anyị nwere naa n'iyi chukwu nna na ndị mozi ma na m aya adị ndụ o mee obinna nwa gị nwoke ọ tụbara nwunye ime tupu ha agba akwụkwọ ọ dị mma mụ onwe m nọ ebe a atụbara gị ime tupu mụ na gị ebiri ịgba m akwụkwọ tupu mụ na ya ebiri ọkwa anyị mere mkpebi ọkwa m na gị kwekọrịtara ka ụdị nne ị bụ ka ụdị nwaanyị bụ ihe ogwe ihere hapụ nwa aka na ịhapụ nwa aka bụ na gị na-ahụ ị ga-agwa m onye bụ ọga n'ụlọ a
ọ kakwa mma nachita azụ ka anyị metọpụ ihe ahụ ka anyị kpezikwa ihe ekpezie maka na ọ bụrụ na ekpeziri ihe a nwa akụ ude dị n'ụlọ chere ọsọ gị ma apụ apụ hapụkwuo m nke m
Nneka! Ee, mama. Ebe ka ị na-eje? Ee? A m eje agbamakwụkwọ Nkechi. Ị na-eje agbamakwụkwọ Nkechi? Nneka ifele onwe gị ọ na-emekwa gị? Ị tọ nnọọ n'ije agbamakwụkwọ ụmụ agbọghọ ibe gị. Kedu mgbe anyị eje nke gị? Mama biko ihe a bụ ụtụtụ. Ejina nnọọ ihe a akpọ m ihu n'ụtụtụ a biko. Mama ị na-echefudịkwa na m anụgo di. anụghọkwanụ m di mgbe ọbụla Frank ji wee bịa mezuo ihe o kwesịrị ime n'isi m m na-esoro naba okwu ebie ị bụ nnọọ anụ ọfịa baa n'ime ụlọ ka ije isi si ife anyị eri o nwere agbamakwụkwọ ọbụla ị na-eje taa o nwekwara agbamakwụkwọ ọzọ ị eje n'ụlọ ma mama kwụsịnụ ihe ị na-eme gịnị na oge ọbụla ị na-achọ ịkọ n'ịkọ n'imekwa ị kaligo ụfọdụ ihe ị na-eme eziokwu mama ị ma Nkechi bụ onye otu anyị na Mary League a na-asị na onye ọbụla bụ onye Mary League ya bịa n'oge maka anyị nwa ya edupụta ya n'altar biko hapụ m ka m jebe na m ejekwuna late ọ bụrụ ije oje isi si ife after ma wee mmiri ọkụ Ọ gị nọ n'ebe a?

kedu maka onye otu unu ahụ ọ chọrọ ịna be di ya kedu onye otu anyị nke Nneka nke unu na ya na-eme Mary League okay di ya emesibere ya kwesịrị ime n'isi hia eche m na ọ kwụgo ụgwọ isi ya eziokwu ọ kwụgo ụgwọ isi ya mana ọ ka gbabara ya ahụ nke akwụkwọ ka nwanne ya nne ị gaghị aghọta iwu anyị na Mary League bụ na onye ọbụla nụrụ di a na-agbabela akwụkwọ ya na di ya ama ebi and onye ọbụla dara iwu a anyị dara ọ pụọla anyị ọ anyị ada ya nha nne ọ bụrụ gị ị ga-emie na ọ bụkwa ma emesịkwana m ya tijara ọ sọkwa ya ụmụ 20 ka ọ sị na m mụọ tupu anyị agba akwụkwọ m ga-eme ya m mesizie ya ọ sọzikwa ya agbamakwụkwọ ọ bụ ya hapụ ihe ma bụ na m anọrọgo be nwoke hei Nkọli ị fụgonụ lezienụ ụdị okwu ị na-ekwu lezie n'udo okwu inwe ihe ka m ji agwa gị na gị bata meri ka ikpukete chukwu nso
nekwanụ ndị na-asị mkpukete chukwu nso nna biko cortex i tere n'ụkwụ ndị meri lig a na-ete ya traụza a i yi ndị meri lig a na-eyi ya ka ọ na meri lig nke gị adịzi iche negoro obi ị ghewere oghe negoro ụdị akwa ị na-eyi eche na ndị meri lig na-ekpuchisi arụ ịbụkwana onye mma iru naabọ nke ji wee na-asịzi gị ka gị bata meri lig

nne nee anya ka m gwa gị hmm? agbamakwụkwọ m gara ọfụma hmm? ọ gara ọfụma agbanyeghị na ị nọghị ebe ahụ mana ekene m chineke onye mere ka ọ gaa ọfụma agbanyeghị na ị bịaghị gịnị bụ nnọọ oge ọbụla ahụ na-agbakasị gị oge ọbụla ya nnọọ iwe adị gị n'arụ eh? ị ma na ọ mụwa bụ the last person ga na-enwere gị anya ụfụ na ị na-agba akwụkwọ ka ị na-abazi ime na abụm ebe ibe ha agbamakwụkwọ
nne were nke inene
kedu ihe dịkwa nke ihe dịkwa nke ihe dị ya ọnya bụ makwụ mbụ ya
ihe ọrụ ọrụ akwa ikwesị iji wee bịa wedding gị bụ ihe a ọ ya bụ ihe a ka m kọwaa gị nne
eyinyechara m akwa kwado ịbịa agbamakwụkwọ gị ozugbo m na-apụta mama m abịa dodo m sị na m ama nje ebe ọbụla m chekwa na egwu ka ọ na-egwu tupu nje ịma ihe na-eme o jide akwa silikọ ọ ma adị gị ka m na-asị asị nee ya nee ka o si dọkasịa jide akwa nkwado nji ego one kwa dọkasịa nee kedu ihe na-agbasaziri m na nsogbu gị na nne gị na-enwe na agbamakwụkwọ m kedu ihe gbasara m ọ ihe a ka ikwu so nkọwa nile m kọwa nwee nke bara gị ntị a sị gị na adọkasịla akwa m ị na-asị kedu ihe gbasara gị nya akara m ịgba n'ọtọ wee bịa agbamakwụkwọ gị ka o wee bụrụ na mmadụ afụrọ gị anya ụfụ ọkwa ya ah, ah, eh?
oh, oh, Nneka, ị bịa be anyị kedu mgbe anyị afụrọzi gị ụnyaahụ anyị gbara akwụkwọ ee ama m na nsogbu adịrọ
mana akpọna ya nsogbu iwe ewena gị ọkwanụ nya ka m jikwanụ wee bịa ka m fụ unu akọwagodili m nwunye gị ihe mere m ejiro wee bịa o biko iwe ewena unu ọ dị mma ọ dị mma nsogbu adịrọ ndị be anyị si na ndụ ka mm. ndụ dịrị anyị ma na olileanya dị eziokwu ka ikwu ee nwaanyị ọma ichikwukwala ọjị ọjịkwa ah, ee mba mba mba hapụ nnọọ nke ọjị biko biko mba nsogbu adịrọ nnọọ hapụ ọjị ee eh, nneka ee eh, o nwekwana ihe dị mkpa nsị ka mụ na gị kpaa mana ọ nsị ka anyị gbasịa akwụkwọ ka m nwee ike nwee ohere ka anyị wee tinye ya bụ ihe ọnụ ọ ihe gbasatara gị na enyi m nwoke bụ Frank biko biko Tony biko ọ bụghị maka Frank ka m ji wee bịa ebe a biko ihe ọbụla gbasara Frank biko hapụ ya asị m ka m bịa ebe a otu ọnụma na-abịara agbamakwụkwọ unu nya ka m kene enu unu ee sorokwana unu ṅụlie otu agbamakwụkwọ unu si wee gaa ọfụma ee nna congratulations i me nnọọ ihe ka dị mkpa daalụ sọ daalụ sọ ee mana Nneka a ka na m ekwu na ọ dịkwanụ na ezigbo mkpa ọ dịrịrị ezigbo mkpa na anyị ga-etinye ya bụ okwu ọnụ ka e wee mara ihe a ga-eme ya Frank ma ihe bụ nsogbu eh? ọ ma ihe bụ nsogbu ya bịa mee ihe o kwesịrị ime o nwee ihe dị na ya biko biko biko biko ka anyị hapụnụ okwu ahụ biko

Sista Nneka, amarọ m ife na-eme nne ya. Eh? Ọ tego mụ na ya kwubere okwu, anyị akpago kpaa kpaa kpaa gbasatara ife a na-eme m. Mana nyanwa ekwe ka ọnụ weta, o kweghị ọnụ weta, ihe ọ bụla m na-agwa ya, ọ da-achọdị ige m ntị chakwa. Ọ ka o si eme. Eh? Mana ihe ị ga-eme bụ na ị ga-agba mbọ jidesi okwukwe gị ike jisi okwukwe gị ike ekwena ka onye ọbụla duhie gị ka ị wee dapụ n'okwukwe a jisi okwukwe gị ike oh. fada nya okwu nke ị gwa m eh, ọ gbalụ m nnọọ ezigbote ume eh, ofu nkwa m na-ekwe gị bụ na o nwerọ onye ga-eme ka m si n'okwukwe m a daa ihe a m kwedosi na ya eh, m na-ekwedosi na ya ike ọ sọkwa ha na-egbu m ebe m ọ dị mma ọ dị mma nwa m jisi ike gbaa mbọ fụ na ị na-ekpesi ekpere gị ike oh? jisi ike n'ekpere gị maka na o doo m anya na nkwa m na-ekwe gị ugbu a o doo m anya na Dinwenụ anyị Jesu Kristi ga-ebitu ka ba ra aka ka ba ra na-agba mgba anụ ọgụ imegide okwukwe gị a ka ị dapụ n'ime ya ọ ga-ebitu fa aka n'ofu n'ofu ka ha wee malụ na ọ dịrọ mma nwoke na nwaanyị inwe mmekọ tupu a nụọ di na nwunye eh? ya mere ka mụnwa ga na-elotakwu gị n'ekpere nke m eh? ga na-etinye gị n'ekpere ka a fụ na okwu a na i jisiri ike ị ma ada maka na o doo m anya na Dinwenụ anyị nwee ihe ọ chọrọ iji gosi ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ọgbọ ugbu a eh, ka o jiri gị gosi ihe ọmụmaatụ n'ebe ụmụ agbọghọ Oh, yes.
Father, thank you. Ee, eh, Father, mụ abịanụ ka m bịa naba ị ma na o tego m nọ ebe a. Ị ma ka mama m si eme ọzọ kịta ọ chọwakwa ọgụ ka m naba. Ọ dị mma, ọ dị mma ngwa sekpulu ana ka m gọzie gị. ọ ga-adịrị gị mma o ị ma adapụ n'okwukwe nsogbu ọ bụla ama
gbaa onwe gị ume jisi ike adana mba

nwere ihe m chọrọ ka mụ na gị kpaa ka m jụọ gị kedu ebumnuche gị na Nneka gbasara alụmdi na nwaanyị ya ọ na ha aga otu ahụ ị kwụrụ ụgwọ n'isi ya mana nneka abatabeghị n'ụlọ ọ nọghị n'ụlọ ọ chọrọ ka m kuru nwa nwa m mama ọ bụrọ na ọ chọrọ ka ị kuru nwa nwa gị mana o ji m aka ghọta na mụ na gị naabọ ma ihe mere nneka ji ghara ịnọ n'ụlọ tata ị ma ihe mere nneka ji wee taa ntutu jụụ n'iwu na a ga-agbarịrị akwụkwọ tupu ọ dị ime hapụ ya nụ ọ sọ ya bụ nwaanyị hapụ ya Frank nna ị ma na ọ sọ gị ka m nwere n'elu na anị hmm?

ọ ga-atụgharị obi ife dịkwa na traditional marriage ma white wedding nke ahụ abụrọ nsogbu nke ahụ abụrọ nsogbu ị ma ihe nwa gị ga-emenwu eh?
ọ ga-eruo m mekọta ife niile ofu mgbe ada m akụja akụja
eh? nna ka m beere gị okwu ị fụrụ ogologo okwu a ka m bee ya nkenke hmm?

kedu kedu kedu nwa nza bebe na room m
nna aha ya bụ lovet aha ya bụ lovet nwa agbọghọ anwa m sị gị na m ga-akpọtara gị ị ga-anụ mama ka esi ka ị ga-esi jekwa kpọta m mmadụ ebe mama ị mago na m anụgo nwaanyị emego m ego nneka ị jekwa jee kpọtakwa m onye ọzọ ka ị kwụrụ ihe dị ya nneka anyị ga na-eje

Lovet. ihe anyị na-eme otu e kwesịrị isi wee mee ụzọ anyị si kịta o ziri ezi n'anya gị ọ bụrụ na m chọọ ịnụ gị ọ mụ ka ọ dịrị ọlụ mụ ka ọ dịrị ịbịakwute gị sị gị na achọrọ m ịfụ ndị be ụnụ na o nwere akwụ chalụ m fụ na ngwuru ha njọ ịrụrụ ọrụ m ọ bụrọ ọrụ gị nwa bụ nwaanyị ọ bụrọ nne m ka ọ dịrị iji kpọtara m nwaanyị m ma-anụ maka na ọ bụrọ onye na ya na-abụghị ebi kedu ebe ugwu gị dị ugwu nwaanyị ugwu a na-ekwu bụ ugwu nwaanyị kedu ebe nke gị dị kedu ebe ugwu gị dị biko biko ka m na-ayọ gị eji m obi Chineke ayọ biko ụtụtụ echi achọrọ m ka i bukọrọ ụkwụ gị bukọsị ihe i bu bịa ebe a nabakwa be nna gị anụgo nwaanyị anụgo nwaanyị anụgo nwaanyị nọ na m chọrọ ka mụ maka na nne gị akọzigo m akụkọ gị na Nneka mana Frank m na-ekwe gị nkwa na ị chọgodi ka m mụọrọ gị ụmụ anọ tupu anyị agba akwụkwọ adị m njikere i sigodi na anyị ama agba akwụkwọ ncha ncha mụwa bụ Lovet kwere ekwe maka na ihe dị mkpa na ezinụlọ na di na nwunye bụ ka a mụtawa ụmụazị Frank emekwana m otu a afụrụ m gị n'anya ị fụgo ebe ị na-etinye m na mgbagwoju anya ebe ị na-aga abụghị ebe ị kwesịrị ịga ọ bụghị ebe ị kwesịrị ịga chaa chaa chaa chaa ọ bụrụ na mụ na nwunye m gwodocha ihe a anyị na-egwodo ọ bụrụ na m ma-anụ gị ee bịazie fụ ndị be unu m na-ekpe ekpere ka gị na Nneka ghara imezi mana kekwanụ mgbe m ma-atụwa anya gị nsogbu adịrọ hmm? ka m mebekwana ife a mụ na ya na-eme ọ bụ na ọ gaziri ozi ọfụma ee mazi na m ma-achịtachigburiri gị hmm? nsogbu adịrọ ee ihe merenụ bụ ị ga-ekpokọtasị e, e, ụmụ ife ga hmm? ka m gosi gị ebe ị ga-alarụ

ekwe na ya biko ọnụ m adụrụ nwoke ma mmụ n'ahịa ọnụ m adụrụ mmụ ọnụnụ mụwa bụ Lovet mụ agwa oke o ka na-eme anya
Hey! Frank, ị na-agwa m na mama ị chọtara nwaanyị ọzọ? Ọkwa ya o.
Hey! Chọtara nwaanyị ọzọ.
Kezi ihe ị ga-eme?
Amarọkwa m o. Amarọkwa m. Mana ife menụ bụ na ọgọ nwaanyị.
Eh, Ọ ga-akakwa mma na ị kpọọ Nneka. Ị gwa ya okwu dịka nne si agwa nwa okwu. Ị sụọla ya n'onu ọ ga-aghọta. maka na ọ bụ na nchekwa nwa mgbe nta ọ bụ na o mere ife nkwu mma egekwa nne m ntị o heo mba nụnụ ee frank nwa m ihe emenụ m otu a o emenanụ m otu a A- ana m ekwukwanụ ee ana m agwakwanụ nneka na ife nọ na Mary League a na-emeghali nneka anya rinne ee nna ya adịghị enyekwu aka mana ana m ekwu mma agwakwakwa ya ọzọ ee mana nna enwere m ike ịtụnyere ya obere alo
nsogbu adịrọ ịma uche onye adị ya njọ ife bụ okwu bụ ife ịdị ime wee ya agba akwụkwọ wee na-asị ọ karọ mma na unu gbaa akwụkwọ unu gbasizi akwụkwọ unu emebe ife nọ n'afọ ime ahụ ọgọ nwaanyị ọ ma nkwe m ọ ma nkwe omume and ihe ọzọ na-eso agbagoju m anya bụ na nna nneka ahụ enyeda aka n'okwu a maka na ọ bụrụ na ọ kpọrọ nneka dịka nna na-akpọ nwa gwa ya okwu tabie ya ntị ọ ga-ege ya ntị o nwere ife mekata ka ọ hapụ ige ya ntị biko nna ka njụkwa gị o nwee ife ị na-ezolu m n'okwu a dịka gịnịzi maka ka i si gbapagide ụkwụ na ya bụ okwu jụ ọchịcha jụ ọgịga na-esi ọnwụ na ya ọ dịkwa ka ee o nwee nsogbu dị ọgọ nwaanyị ị ma nghọta ị ma nghọta mana ya dịba ọ bụ na nna Nneka bata gwa ya na mbịa gwakwa ya na nkenesịrị ya

Frank dị ya. A makwa ebe nke a ọ gawa.
o nwe onye dị ife anọ na moto Frank
Lovet ka ị na-abịa be m ọ dịkwa na mma ah, abịa m ịma ka ka ikpebi gị ịbịa afụ ndị be anyị afụzi ndị be ụnụ nke gịnị ji wee mee ọ bụ na isetụchawa ndị be nneka fa ịba ka ị bịa afụ ndị be anyị esetụbeghị e, e m ha nụ eh? mana ihe m na-achọ ịjụ gị bụ kedu nnọọ ka o si arụ gị nnọọ na ọ bụ na m anụrọ gị nnọọ ị nwụrụ ọ sọsọ mụa bụ ụmụ nwoke nọ n'obodo a eh? chekwa ka m bịa ee bịa e, nwoke m m ga-akpọghachi gị azụ o nwe ihe dị mkpa m na-asolve kịta enwe nnukwu ihe nna m ga-akpọghachi gị azụ ọkwa ị gwa m na i si fụcha ndị be Nneka fa na ị ga-abịa ka ị bịa fụ ndị be anyị gụnụ mezie mama bịa mama bịara gịnị mezie mana mana gịnị ihe m na-ekwu na m maghị anụ gị ama m na ị ghọtakwara ihe m na-ekwu amaghị m onye ị bụ ị mara onye m bụ ị maghị eme mee ka ọ na ị mara onye m bụ mee ka ifu nụrụ m mmanụ kedụ ya ị fụrụ na mama nneka ọ na-abịa ebe a bịa ka ị naba achọrọ m ka ọ fụ gị ka gị na-emezikwanụ o wee gbasa m na mama nneka

onye bụ nwata nwa agbọghọ gị na ya kwụrụ nwata nwaanyị a m na-agwa gị mama m kpọtara m ka m nụba ka ife ọ bịazi ime ebe a o nwe ife ọzọ ọ bịa ime na-abụkwa ofu okwu a ka a na-ekwu ee mana enyena onwe gị nsogbu agwara m ya otu ọ ga-esi wee dị ya mma agwaka m ya mm. ị na-eje be m ka ị na-ana ana ee ka m jee e nwe ofu ọyị m nwoke na-eje ọnịcha kịta ka m nwudie tupu ofe walụ

ọ dịkwa ka i gonye ọfụụ nke ọ na-ashine nna ị na-apawa kwa ahụ ị gbanigo nna ebe bụ onye m nọ ya nọ n'ime ụlọ enwe nnọọ ka obere ihe ya mmeri obere magic magic nna magic a na-atọka m ka m kpọọ ya nneka nneka ew nna ya ukwu na-akpọ ya asị m nnọọ ka m bịa fụ gị ka m meere gị nnọọ obere magic ka ị dị nnọọ fụ ebe obi aṅụrị na-akpa gị magic a na-atọka magic kwa kwa nke bụ magic ọkwa ịbịa Em, amarọ m i nekana anya na compound a niile o nwe ife ị na-adị afụbu ị nọkata afụ moto
ataka nsị asịkwa eh. nnọọ ọ dapụ gị n'ọnụ o siro n'ọnụ dapụ nọọ na-ekwu m ekwu ọ moto gị ka ọ
chelu chelu chelu chelu ihe ị na-akọwa bụ na ọ mụnwa ka i je gotalu moto onye ma abịara m ịkpọ ọga ọ ka ị na-eke ebe a chineke m ọ bụ eziokwu ọgọ m eziokwu na nwa m ka ị gotalụ moto Hey! bụ gịnị

ife ị na-eme na mkpụrụ obi m hmm? ị na-akụ kpukpukpukpukpum ọ bụrụ gị na obi aṅụrị eh? igosi gị na m afụka gị n'anya eh? anyị ga-ekwuzi ka anyị marazi oge ị ga-abịa n'ụlọ eh? ka anyị nọlizie hmm? aghọta m nke a ị ghọtasịrọ na-eme gị inyogo inyogo ka m kọwara gị ọfụma i nee anya kịta ịfụ na ọkwa ịma Tony ịma na Tony ịma na nwunye Tony dị ime and mgbe na-adịghị anya na nwunye ya amụọ nwa and ịma na o nwe ka ọ dị eri oge anyị nọ nwere ife na-eme mụ na gị kwesịrị ịnọkọ ghọta onwe anyị ka di na nwunye ịmagonu mekọsịa m jide ya
jide ya na-evu ihe a na-ekwu asị gị gwa di ya ebe ama kedu nke bụ nke a o o chere chere chere ihe i ji egote m moto bụ ka ị wee lata m ka m wee mee ihe ị na-ana m kemgbe ọkụ ya ọwa ọkụhọ ịnụ ihe m na-agwa gị ịkpasụkwana m iwe o ịkpasụna m iwe ma ncha ịnụ ihe m na-agwa gị ịkpasụkwana m iwe o
kesi ka isi etizi ụdị mkpu a wetu obi gịnị gịnị bụ wetu obi Frank ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ịnụ ihe m na-agwa gị ọkwa ịfụ moto a achọghọzi m na-ekwu eke iri jidie ah, eh? gịnị gịnị gịnị gịnị ị sị bịa bịa ị sị gịnị ihe achọ ihe achọ nna weta o nye nye m onwe m nne ịchọ ya mama akpụ m mmiri n'ọnụ mgbe m kwuru ihe a akpụ m mmiri n'ọnụ asị m na m achọghọ onweghị onye ya-eji moto wee lata m ka m wee mee ihe mụ na chi m na ya kpakọrọ onwe ife eme n'isi ị na-apụ ala onwe na ọtụpụ n'isi bịa Nneka imegide ife moto a si na be m apụọ ọfụfe n'igwe a mma dọtụ ya mama dọtụke n'ihe ya dọtụke n'eluigwe a ka ịfụ asị m na m achọghịzi moto Frank buru moto gị gawa achọọ m onye arụrụ a na mmụọ achọọ m nne ihe eme ihe ọ bụla ọ sị ma ọ gịnị nsogbu adịrọ mama nsogbu adịrọ ee onye m ị sị na ịchọrọ moto achọrọ m ọchọ ee mama chelu just mama chelu onye m n'ime mkpụrụ obi gị niile a ị sị na ịchọrọ moto ibu m weta mkpụrụ anya m niile asị m na m achọghọ m sị na ọchọ ọchọ ọchọ nna nsogbu adịrọ no problem ọgọ ọgọ ọchọ bịa Nneka quick ọgọ

abụ mmeri ligi ị na-achọ bụ na nkịtị abụ mmeri ligi